Ine ndinene moopa Mulungu sindibisa chichewa china chilichonse chifukwa nkhani yanga ndiiyankhula mu chichewa osatinso mu chizungu. Uko kunali kuyankhula kwa mkulu oyang'anira maulendo a ndege wa ku airport. Abambo Chimzimu, zambiri zili mu video imeneyi mmawa mmawa kutacha that was around 6 half 6 wapa 10 uh, june 2024 mr lapken anadzayimbanso confirming uh, that the late uh, vice president will indeed be traveling to mzuzu to attend the funeral of the late uh, mr raf kasambala in nkata bay anadzapitirizanso kunena kuti a vice president abwerera kuchoka ku Nkhata Bay tsiku lomweli chifukwa choti amabweranso just to see off the president who was uh, traveling abroad on the same day nditafika ku airport that was around half six to seven Tinadziwitsa Mr. Alex Simenti amene anali uh, officer in charge pa Kamuzu International zakuti a vice president akhala kupita ku Mzuzu pa ndege ya Dornier. Uh, tinapanga ichi chifukwa chakuti iwowa ndi amene amasunga makiyi and kutsekula zipata zolowera m'bwalo la ndege la kamuzu international mpaka nokafika ku airport, I mean ku air, ku apron kumene kumakhala ndege, um, the first passenger to arrive at the airport on that day was the late Madam Shanil Muluzi, and she was uh, followed by the late Abdul Lapukeni, Pambuyo pake panadzafika Dr. Lucky Sikwese who was uh, then uh, principal secretary in the office of the vice president. Patapita kanthawi pang'ono uh, the convoy of the late vice president uh, inafika ku airport and it was uh, proceeded straight to the apron where the aircraft was positioned dr sikwese uh, ndi amene anabwera kudzachingamira kufika kwa a vice president pa ndege komanso kutsazikana nawo pa nthawi imene amakwera ndege kupita ku mzuzu ndipo atakwera vice president ndi anthu awo onse uh, ndege inanyamuka kupita ku mzuzu ndipo ife ngati ogwira ntchito pa airport tinabwerera kumalo kwathu pamene timapita timagwira ntchito kupitiriza kukagwira ntchito chifukwa chakuti tsiku lomweliso ndimene kuti timakonzekera kunyamuka kwa apurezidenti kupita kunja however just around 11 hours tinadabwitsidwa kuona convoy ya vice president ikubwerera ndipo amene amatsogolera convoy amenewa anali miss gloria mtukule anadzatipeza mu ofesi ndikutidziwitsa kuti tabwerera kuzatenga a vice president and his entourage amene ndege yawo yalephera kula- kupanga land ku Mzuzu Airport. Tinakhala tikudikira ah, kubwerera kwa ndege imeneyi mpaka nakufika na masana and tinayiona convoy ya vice president chakumasanako ikubwerera without even informing us koma tinangoyiona ikubwerera ikupita ndi pamene timadzaona ndi kumva zikulembedwa ma social media zokusowa kwa ndege imeneyi ndipo panadzafika nthawi imene pa announcement

mwa security amene anabwera nthawi imene convoy inabwerera ku airport mr chair mwachidule that's my uh, uh, small report that i prepared thank you thokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu mwachimvekere ntchito imene munagwira tsiku limene ndi zimene munaona Eh, panopo ndipempha ma members a komiti yathu kuti mwina akufunseni mafunso ena ndi ena kuti ngati pena pake sanamvetse kapena simunafotokoze bwinobwino tiyamba ndi dedza mayani
Ah, zikomo kwambiri chair chifukwa chotipatsa mwayi kuti tiwafunse bwanawa za mmene ntchito yawo ima amagwirira tsiku limeneli Ah, bwana chinzimu ndimafuna ndidziwe kuti uthenga umene munalandira kuti a vice president akhala pa ulendo munalandira motani kuimbiridwa foni, imelo, kapena kalata kapena unali motani ndimafuna ndidziwe choyamba chimenecho zikatero chair ndifunsanso mafunso ena
Ah, uthenga umene ndinalandira mr chair unali uthenga wa pa foni umene mr lapkin late lapkin anatidziwitsa kuti tikhale okonzekera kuti um, a vice president akhala akupita ku mzuzu kukakhala nawo pa imfa ya late uh, ralph kasambara zikomo kwambiri
chair ndimafuna ndidziwe kuti kodi mmene mumalumikizirana kapena mmene munkalumikizirana pa mauthenga anu pa nkhani ya maulendo anthu akuluakulu mdziko muno a president kapena vice president nthawi zonse mumangogwiritsa ntchito mafoni kapenanso pali njira zina zimene mungazitsate olo zimene mumagwiritsa ntchito
Mr. Chair, um, as the Protocol Department in the Ministry of Foreign Affairs, we normally receive a communication from the Ministry of Foreign Affairs, uh, a protocol section. Um, tili ndi forum imene amalembapo komanso tili ndi mafomu amene ku foreign affairs amapangidwa approve by the protocol department and amabwera a day before uh, kuti ifeyo tidziwe zoti pali alendo awa awa awa amene akupita ku airport koma on this day ndege iyi siinali ya pa commercial and ulendowu sunali woti unali woti okhala ngati kuti unali ngati private trip so mr lapkin uh, ndi amene anatiimbira phone and pamene amayimba foni anadzapitiriza ndi kunena kuti iwowanso anali mmodzi wa anthu amene akuyenda nawo limodzi ndi a vice president
mwa njira ina mufuna muitsimikizire komiti ino kuti ulendo umenewu ndi kuti mapepala ndi zina zimene zimasayinidwa nthawi zonse panalibe mwayi woti zimenezo zinasayinidwa koma munangogwiritsa ntchito mafoni
ya kunena moopa mulungu chimene ndinalandira kuchokera ku ofesi kwathu ndi foni imene mr lapkin as a deputy chief of protocol anandimbira usiku ndikuzandimbiranso mmawa wa tsiku limeneli kuzatitsimikizira kuti ulendowu ulipodi
funso langa lomaliza chair ndimangofuna ndidziwe ngati mmbuyomu munapangapo organize maulendo anthu akuluakulu a mdziko muno popanda kulemberana makalata koma kungogwiritsa ntchito mafoni ngati mmene zinachitikira ulendo umenewu zikomo kwambiri chair
um, kawiri kawiri ifeyo as airport sitimagwira ntchito osauzidwa ndi aku ministry kwathu pa nthawiyi ife tinachitenga choyenerera kuti tichigwiritse ntchito because mr lapkin uh, anali kuchokera ku south korea limodzi ndi apa- a vice president and it was same day imene anafika imene amandimbira usiku kuti akhala kunyamuka ulendo opitanso ku mzuzu wakhala nawo ku maliro a Ralph Kasambara ku nkhata bay um, kumbali ya kukonza maulendo amtundu umenewo kuti kungoyimbiridwa mafoni si kawirikawiri koma izizi zinachitika on this day koma nthawi zambiri pamakhala formal communication imene imabwera from foreign affairs even patati pali mlendo amene akubwera wamkulu amakhala kuti amatilembera and pamakhala kuti pali form imene imakhala approved by the ministry of foreign affairs protocol department zikomo kwambiri
Dedza. So, uh, no, let me let me look at Ntcheu, Ntcheu, Dzonzi Mvai first, and then Dedza Kasina, and then uh, Mwanza Central, and then we'll wind up there with Lilongwe Mudi. zikomo kwambiri chair pondipatsa mwayi kuti ndiwafunse funso uh, bambo grispi chinzimu uh, bambo grispi chinzimu takulandirani uh, funso langa loyamba uh, mukufotokoza kwanu munanena kuti Mayi Gloria, amene ankatsogolera convoy imene imayenera kukatenga a Vice President, adabwera mu ofesi mwanu n'kukuuzani kuti ah, ndege imene anakwera mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sidatere. Choncho iwowa Uh, patadutsa kanthawi pang'ono uh, mudawaona akutembenuka ndipo sanakuwuzeninsoni kuti akutembenuka chifukwa chiyani uh, mudaliko ndi mwayi mwina owafunsa kunena kuti uthenga umenewo amene wayimbira foni imeneyo kuti ndege siidatere ndi ndani funso lachiwiri uh, idali nthawi yanji imene adabwera mu ofesi mwanu kukuwuzani kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wakale wa dziko lino sidatere zikomo kwambiri
Um, Mr. Chair, um, kumbali imene a Gloria Kamtukule atafika mu ofesi kumbali ya nthawi um, ngati ndingakumbuke bwinobwino mwina inali cha ma past 11 to 12 imene imafika convoy and uh, chifukwa chimene anabwererera ah, tinganena kuti kutenga mwayi wafunsa anadzanena kuti ndege yalephera kutera ku mzuzu chifukwa cha bad weather ndipo sitinapitirize kulankhulana chifukwa chakuti kunalinso busy imene timakhala nayo nthawi imeneyo komabe tinayesetsa kudikirira pamodzi ndi convoy yawo kumene timadikirira ku airside mwina mwachidule nditero Chair, uh, funso lomaliza uh, munadikirira nawo limodzi uh, mwafotokoza choncho nthawi imene amanyamuka mutadikirira dikirira nthawi imene amanyamuka adakwanitsa kubweranso kukuuzani kuti basi pano pa tikunyamuka tikubwerera
uh, mr chair convoy ya a president or vice president ikafika pa airport pamakhala staff ya household imene imadikira mulonji mwa vice president imene imadikira mulonji mwa a president koma nthawi iyi amene anabwera kuzadikirira vice president onse anali ali mu gari magalimoto awo a m'convoy yawo ija kudikilira and atati ndiye kuti zoti anapanga communication yotani tinangowaona galimoto zizikuchoka pa airport paja ndipo apolisi amene anali pa geti anatsekulira kutuluka ifeyo sitinazindikire kuti chachitika ndi chani komabe uh, patapita kanthawi zinthu zinayamba kukambidwa mm? mpaka na

malawi nation mm. beza kasena
Uh, zikomo kwambiri chair uh, bambo chinzimu uh, ndi ala- ndi- ndijoine azanga onse pokulandirani kano masukani nyumba ino ndi yanu uh, uh, timatero kuti ndimaona bullet number 6 imene mwatilembera kuti itanyamuka ndege ya ku ya, ya vice president kuti yanyamuka kupita ku mzuzu mudabwerera kumakakonzekera kugwira ntchito chifukwa chakuti masana aja tsi- tsiku lomwelo mwangotero kuti a president a dziko lino amanyamukanso kudzera pa bwalo lomweli Eh, zidaveka kuti nthawi imene mudamva kuti ndege ya president yasintha nthawi chifukwa ena inu musadabwere pamene pena amatero kuti asinthidwa nthawi ya ah, ndege ya president kuti anyamuka 1 koloko 2 koloko kudzasintha Ah, communication imene imene mwanena kuti muli ndi group yanu ya forum imene ya- yakuntchito forum yanu imene mauzana ah, foreign affairs of VVIP travel Ah, mukhoza kukumbukira kuti munadziwa nthawi zanji kapena liti kuti ulendo wa president wopita ku america ausintha nthawi yanji change of time change of flight eh, titero kapena mchizungu chache uh, pomaliza uh, ku VIP ku VIP kuja ndikudziwa mumatenga mukasiya anthu mu- ku, ku, ku ndege kuja pena mumadikirira pena simumadikirira on this day uh, mwanena kuti pa apron paja panali dr sikwese eh, amene anaonelera uh, vice president athu uh, akukwera ndege kumapita uh, crew imene imayendetsa ndege iyi itafika pa pa pa pa kia pa airport pano sinatsike ku, kuti alandire vice president ngati inatsika did you had a chance to interact kucheza nawo kapena kuwapatsa moni kapena kuwaona akuyankhulana ndi uh, uh, vice president or dr sikwese chair ndimaliza pamenepo
mukhoza kuyankha zikomo kwambiri chair uh, ndithokozenso uh, honourable malango from dedza kasina Um, funso loyamba munafunsa kuti tinadziwa nthawi yanji kuti uh, ulendo wa president wasinthidwa nthawi apa nthawi iyi chikonzekero chonse chakukonzekera ulendo wa president kutuluka chinakonzedwa ndipo iwowa amakwera ndege ya commercial Ah, anapatsidwa ma boarding pass tinakapanga china chilichonse processing of the passports zinachitika um, mpaka nakufika napoti timayala makapeti for the guard of honor komano anali chief of protocol amene anadzatipangisa hodi kuti ma kapeti tisapitirize kuyala chifukwa ulendo wa president ukuoneka kuti siutani siukhalapo pokhapokhapo atamva zotsatira za ndege imene a vice president anakwera kupita ku mzuzu munafunsa za kodi one of the crew members pamene a Sikwese anali pa foot of aircraft kodi anatsika kuti apange interact or ifeyo tinapanga nawo interact oyendetsa ndege sanatsike koma one of the staff ngati ngati i saw one, one of the ladies amene anali pansi koma ifeyo sitinakhale ndi mwayi olankhula nawo koma abwana athu a lapken uh, late lapken analankhulitsana ndipo iwowa tinaona kuti ndi amene anali omaliza kukwera ndegeyi chifukwa atakwera iwowa anatseka chitsekochi zikomo kwambiri
They suck us in out.
Chair... Yeah, and, uh, uh, mmodzi mwa amayi amene anatsika of service kapena ama- amayi amene anali nawo mndegemo uh, aku office of vice president kapena amayi amu uh, amene anabwera ndi ndege the identity of this woman anali oti wapa airport po anali mumu anatsika kuyenda zapita anatsika mndegemo ndi kulowa nawo limodzi pena amatsika ndemo kuti amatseka chitseko ndi a lapkeni Uh, Mr. Chair, awa anali mmodzi wa wa mndegemo and anali mu uniform ya army ya ku airwing
kuti khosolo ndi ah, mu- muna mayi ah, flora selemani ofanana ndi munthu mmayi amene anali mu ndege wa, wa chisilikali kapena simungathe kuwadziwa
um, mwayi owadziwa dzina nthawi imeneyi panalibe until zitachitika zimene zinachitika zija kuti timamva kuti ndi selemani koma pa nthawi imeneyi mwayi woti tifikana nawo pafupi tidziwe kuti ndi ndani pamakhala ndege zambirimbiri anthu oyendetsa ndege ambirimbiri koma siukhalapo mwayi wonena kuti mpaka tikachita kufika ifeyo ni ntchito yathu chifukwa ntchito yathu kwakukulu imangokhala kupanga facilitate ma passengers amene akwera ndege pa nthawi imeneyo komanso khala kuti mpano kafika kuti kafike pokalankhula ndi munthu oyendetsa ndege ayi
Chairman, just a point of clarification, maybe if you can allow me. Uh, Bwana Chimzimu, munanena kuti mapilot kapena pa Chichewa oyendesa ndege sanasike kuti mwina awapase moni abwana pokwera anakhala mkati momwemo ndiye Dedza Kasina ikufunsa kuti mzimayi uyu amene anakwera kumalizira anali ndani chifukwa nokha mwanena kuti oyendesa ndege ngati tikumbukira bwino anali late Sambalopa ndi amayi amene tikuwatchulawo late Flora Selemani munati sana- sanatsike nde tikufuna nutiziwe kuti mzimayi uyu anali ndani ndi pamene timafuna kuti mwina tisazikolese paja tinati mapilot sanasike ameneyo ndi ndani i submit chair
Uh, Mr. Chair, ngati munandimva bwino mmene ndimafotokozera ndalankhula zakuti kumakhala kovuta kwa ifeyo kukafunsa kwa munthu amene akuyendetsa ndege pamene anatsika mai Selemani mndege mmakhala oyendetsa ndege ngati ma captain co-pilot um, mmakhala anthu oseva ndege oseva mu ndegewa sitiwatchula kuti ndoyendetsa ndege amakhala mwina oseva mu chani kwa ifeyo timangoti kwa iyeyo ineyo ndimatenga ngati munthu oti samayendesa ndege koma anali munthu oti anali ngati woseva mu ndegemu and ndi amene anatseka chitseko cha ndegechi pamene a vice president anatani anakwera mu ndege muja chairperson ndikuona kuti apa tayamba kumvana chifukwa mwina tiphunzirabe kusogoloku tikamacheza ndi azathu asili- asilikali mwina sizimachitika kawiri kawiri kuti oyendesa ndege asike akaseke chitseko ndiye kuti tikhozabe Chair kuti mwina timvesesebe kusogolo kuno koma mmene tikuonera ife zikukhala ngati kuti mwina amenewa sanali oyendesa ndege zikomo ndingomvesesa bwinobwino anatseka ndege ndi a Lapukeni kapena mzimayi chifukwa ndikamvesesa pachiyambi munanena kuti omalizira kukwera anali a Lapkin ndi amene anakatseka chitseko ndiye ndikumvano kumapetoku kulinso kunali mzimayi anakatseka chitseko tangopangani clarify bwino bwino anatseka omalizira kulowa ndani Anakis- anatseka chitseko ndani mzimayi ankapanga bwanji ankapanga chani mwina mutangofotokoza bwino bwino kuti timvetsese bwino bwino
Uh, Mr. Chair. Mr. Lapkin analomaliza kukwera ndege ngati, pa- ngati ma passengers then woyendetsa ndegeyo anali ndi ntchito imene amagwira pa groundipa amene amene anatseka ndegeyo anali ndi ntchito imene amagwira pa groundipa ndege ija chifukwa choti mwina sitingakambe zambiri za ndege kuti imakhala bwanji koma timaona kumakhala kuli zimabuloko kutsogolo kwa ndegeko iyeyo ntchito yake anachotsa zimabulokozo nkuziika mu hold mwa ndege atachoka pamenepo panali timasiteya apapa tokwerera pa ndegepa anachotsa timeneti nkuika mu hold mwa ndegemo kenako iyeyo ofukuzayo anali atakwera kale Atachotsa kaujenika anatenga chitseko cha ndegechi ndikutani ndikutseka so amene anatseka chitseko ndi woyendetsa ndege wa amene wa ogwira ntchito ife timati ogwira ntchito mu ndege wa ku Malawi Defence Force Mr. Lapkin anamaliza kukwera ngati mapasinja amene amakwera a VP pamene amakwera mu ndege owatsatira anali gadi komanda And then Mr. Lapkin anabwera pambuyo pawo. The rest of the passengers anali kale already on board pamene a VP amakwera.
ndakumvetsetsani chifukwa malipoti ena ama- amakambapo za unidentified so nde sindikudziwa kuti ad- unidentified so ndi mzimayi mzimayi anali pa, man, pa passenger manifest Eh, anali pa list ya ma crew chifukwa pa malist ya ma crew eh, sipanatchulidwe bwinobwino kuti ndani ndiye mwa kuti timangofuna timvetsese za passenger winawo amene ana- anagwira ntchito mukuti ndikukwe- ndikukwera mu ndege I think mutipatse chithunzithunzi chabwinobwino kuti anali pa passenger list kapena zinayenda bwanji no am- ndafunsa funso ndaya ndiyankhe kaye
Um, amenewawa sanali pa passengers list koma inali ngati mutapita ku ndege kwenekweneko ndege ya private ngati iyi itati apanga pamakhala chifomu chimene amafira amachilemba je chimakhala general dec so iwo amalemba list of the crew members then list of the passengers so awa anali pa list of the crew members of which ifeyo ngati ogwira ntchito ku foreign affairs vip tinalibeko ufulu wowadziwa kuti tidziwe kuti amene akuyendetsa ndege ndi ndani izizi amagwirizana ndi eni ake akundegeko amene ku ku civil aviation kwamene akupanga za, za ndege koma amachipereka ichichi atakhala kuti kwachako when we are departing eh? so kwa ifeyo tikutenga ngati awa awa sanali pa list ya mapassengers amene anakwera na vice president koma anali list ya cabin crew members koma tathokoza tifufuza bwinobwino list yonse ya crew kuti inali bwanji koma tathokoza po- po- poyankha funso limene mumafuna kupanga uh, follow up uh, funso lina Eh, fadi funso ndinafunsa ndineyo ndinakufuna muluwu mumanena kuti amayi anachoka mndege if you confirm kuti zimayi anachoka mndege and munakamba kuti anavala uniform ya ku airwing Eh, inali uniform yonga ya mtundu wanji uniform ya airwing because asilikali timavala uniform osiyanasiyana can you describe ngati mungakumbukire uniform yaanavala ya, ya mukuti ya airwing
Uh, thank you, Mr. Chair. Anavala uniform ya blue, that's uh, the shirt and the skirt ya blue. Ndi beret wake mutu mwakemo. Chimene chinatidziwitsa kuti ifeyo tidziwe kuti uyuyu anali msilikali ogwira ntchito mutimo ogwira ntchito mundegemo.
Mwanza Central. Uh, thank you very much chair um, ndimangofuna ndidziwe kuti ku vip um, mumalandira alendo komanso mumaperekeza alendo mumasunga ma records a anthu amene adutsa mwachitsanzo ngati uh, ine ndadutsa lero mmakhala ndi madocuments amene mmasunga kuti padutsa wakuti padutsa wakuti padutsa wakuti mmakhala nazo zimenezo ziko Uh, Mr. Chair, uh, ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso lanu bwana Njawala. Eh, um, list ya ma passengers imakhalapo and mmene nanenera muja tinanena kuti pamakhala fomu imene mumafilla mutamati mukudzera ku vip lounge so ndikuchokera pa fomu yomweyi imene ifeyo tili ndi desk diary imene timalembamo ma passengers onse odzera ku vip lounge per that day so mokwambiri
mukuti mumatha kusunga information imeneyi kwa nthawi yaitali bwanji kuti mwina titakhala kuti tayifuna kuti tikufuna information ya uh, pa 10 june kapena pa 11 june kaya pa 12 june 2024 mumakhala kuti munayisunga pena itha kupezeka
Uh, thank you, Mr. Chair. Ndi mmene um, ulendo uwu unapangikira kuti Mr. Lapkin anadzatiimbira foni usiku ife even number of the passengers amene amakwera mu ndege ifeyo sitinayidziwe Um, s- sorry, sorry chair.

za anthu amene anayenda pa 10 mwina maina onse akhoza kupezeka and including even the names ya awawa amene anakwera mu ndege ndi a vice president koma kawiri kawiri itakhala ngati entourage ya a vice president ndi anthu ena mwina akhoza kupezeka mwina ndi a vice president koma the other number members of entourage yawo siyilembedwa chifukwa chokuti timapanga observe kwambiri za amene akwera akuluwo yes
chabwino ayi funso langa linali osati za um, awo anakwera mndege iyi koma ndimatanthauza kuti passenger ma passengers amene amadutsa ku vip tsiku lina lililonse ya osati kumbali ya awawa komano tsiku lina lililonse kuti kodi um, komiti itakhala kuti mwina yakupemphani kuti tatipatsani list ya anthu amene anadutsa mwezi wa june 2024 ku vip uh, mutha kukhala nayo kutuluka ndi kulowa chimene ndimafunsa ndi chimenechocho
diary tili nayo and uh, I'm sure kuti amene amakhala kuti apanga book through foreign affairs even ku foreign affairs iko listyo imapezeka anthu amene ali nawo buku lawo la mabookings a vip
Lilongwe mudzi Uh, thank you so much honorable chairperson funso langa lino lo- losavuta iyayi achinzimu uh, ndikufuna mungonditsimikizira chifukwa chonena kuti ndikufuna ndikuyamikeni kuti mwatipatsa tikhoza kuti information ya nyowani imene sitinayimveko mbuyo monsemu mmene tinayambira kulankhula ndi anthu kunena kuti M'ma 11 koloko convoy ya vice president idabwelera kuti ikatenge a vice president kuchokera ku Mzuzu kuti alephera kutera nde mwalemba dzina la Miss Gloria Mtukule nde ndikufuna kuti mungonditsimikizira kuti kodi ndi Gloria Kamtukule yemweyu waku office ya vice president? because palinso list ina imene yalemba Gloria Kamtukule imene anatipatsa a PS aku office ya vice president nde inu mwalemba kuti Gloria Mtukule nde ndikufuna ndingodziwa kuti ndi yemweyo kapena ndi wina chifukwa chonena ku- kuti tikuyenera mwina nthawi ina yake tidzalankhule naye zikomo kwambiri Chair
Uh, Mr. Chair, thank you, Honorable Member. Um, Gloria ndi yemweyu Gloria Kamtukule. Mwina kunali chabe kungokhala kuti pamene timalemba apa ifeyo pokhala kuti timalemba zoti tizapereke komabe we can make a correction ndi yemweyu Gloria Kamtukule.
tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu ndondomeko ine iliyonse zimene munaona ndi china chilichonse Eh, sindikudziwa kuti pa tsiku limeneli ah, kudali katundu amene adakaikidwa mu ndege uh, dongosolo lake limakhala bwanji kuti katundu aka- akakhalapo akakhala ndi zikwama amaika ndani mu ndege Ah, zikomo kwambiri a Chair pa tsiku limeneli panalibe katundu amene anabwera in advance ngati panali katundu amene tinamuona kuti anakwera mu ndege ndi amene anabwera ndi amene amayenda nawo limodzi pa convoy a vice president and katunduyu anakwezedwa ndi eni ake akwa vice president mothandizana ndi amene amagwira ntchito mu ndegeyi akumalawi defense force
pomalizira pali chilichonse chachilendo chimene mudachiona tsiku limeneli kapena chochititsa kaso kapena chodabwitsa
Um, Mr. Chair, titati tinene kuti panali china chake chochititsa kaso panalibe chachilendo kumva kuti ndege ikubwerera kuchoka ku mzuzu yakanika kutera chifukwa cha mwina bad weather sichachilendo takhala tikupanga save ndege za commercial airport paja imatheka ndege kuti kupita ku blantyre ukapeza kuti ikubwerera kuti alephera kupanga land ku chileka kuno kuti ndege ikubwerera titamva kuti ndege iyi ikubwerera pa nthawi imeneyi kwa ifeyo tinangoona ngati kuti ndi mmene zimakhala kuti ndege ikakhala kuti apanga kuti alephera kupanga land imatha kubwerera zikomo kwambiri
Ndathokoza kwambiri tikufuna timalizitse eh, mafunso nde ndikuonabe manja mwina tingopereka mpata womalizira eh, kuti tifunse mafunso koma tisatalikitse nkhani eh, eh, zomba thondwe kenako dedza mayani nde timalizira ndi nkhata bay north zikomo kwambiri chair ndimafuna bwana grips muli ndi dzina la oyimba dzina labwino kwambiri grips chinzimu uh, mungonditsimikizira munanena kale koma nafuna mungotsimikiza kuti katundu amene amakakwera mu ndegeyu panalibe katundu amene anabwera in advance katundu yense anabwera nthawi imene anabwera vice president uh, komanso uh, anapita straight ku ndege uh, ndimafuna mwina chifukwa cha nature yawo vvip mungoyitsimikizira nyumbayi kuti katundu ameneyo sanaduse pa scanning machine sichoncho
Uh, acheya eh, katundu ameneyu analowa mu apron kudzera mmagalimoto awo akwa vice president
zikomo kwambiri chair zikomo kwambiri pondipatsanso mwayi wina kuti ndifunse funso ndimati ndidziwe ndinachita chidwi pamene munadzanena za wamkulu amene amasunga ma- makiyi aku vvip kapena vip munati paja ndi wa department yanji Um, Mr. Chair, Mr. Alex Simenti, anali officer in charge of police pa Kamuzu International pa nthawi imeneyi. okay ndiye ndimafuna ndidziwe kuti kodi mwini wake wa maofesi a vvip kapena kuti udindo kapena eni ake a department imeneja oti amasunga marekodzi ndi zina ndi apolisiwa kapena ministry of uh, foreign affairs ndimafuna ndidziwe
Ah, zikomo kwambiri atcheya makiyi awa tikunena pano ndi makiyi a zipata zolowera mu airside ndi ulamuliro wotsakula mu zipata za airside sungakhale ndi ifeyo a foreign affairs umakhala ndi azathu amene amayang'ana za security pa airport moti makiyi awawa akhoza kukhala kuti ali ndi ifeyo ku vip lounge koma amene amagwiritsa ntchito si ifeyo kuti titsakule mageti amatsakula ndi apolisi amene ali eni ake oyang'ana za chitetezo pa airport
cheya komaliza ndimangofuna ndidziwe kuti titati tikufuna amene akusunga rekodi ya olowa ndi kutuluka ku vip uh, lounge tifunse apolisi kapena tifunse a foreign affairs zikomo kwambiri cheya
Uh, Mr. Chair, mutafuna kudziwa olowa ndi kutuluka ku VIP lounge. We are talking of through the VIP lounge mkatimo chair. Funsani ku foreign affairs. Koma ngati mufuna kuti mudziwe kuti kuti anadzera pa chipata ichi ndani chinatsakulidwa tsiku lakati mutakafunsa ku foreign affairs nkuti mwakhala kuti mwasochera. koma mutakafunsa apolisi akakuuzani chifukwa ndi amene amakhala ndi makiyi otsakula zipata zimenezo zikomo kwambiri
tikhoza kumaliza alipo wina ngati oh okay. Lomba tikumalizitsa zikomo kwambiri chair pondipasaso mpata wina bwana Chinzimu uh, ngati a protocol ndimafuna ndingoziwa pamene ntchito yanu imathera kuti mwina mwalandira alendo mmakathera pati kodi mmakafika pa ndege kapena mmalowaso mpaka na mkati ngati mmalowa mpaka na mkati mwina ndikukhulupirira kuti ndi abwana anu malemu uh, lapukeni ndimafuna ndingoziwa kodi makhalidwe a mkati muja poti si ya domestic kapena si ya commercial si ya commercial inali ndithu yathu ya, ya boma makhalidwe a mkati muja inu a protocol zimakukhuzani bwanji kuti abwana woti akhazika apa ampunga woti kasiye kumbuyo zimakhala motani
zikomo kwambiri chair um, ngati protocol amene angadziwe za sitting arrangement ya mundege ndi eni yake a ndege ma operators um, the chief of protocol or deputy chief of protocol Akhoza kupita kukangopanga check nawo mmene apangira ngati pali ma changes amene sitting arrangement akuifuna kuti ikhalire. Pa nthawi imeneyo a chief of protocol ali nawo ufulu owapempha a ndege kuti akonze sitting allocation yoyenerera ngati pa nthawiyo ikufuna kuti ikonzedwe. Zikomo kwambiri.
tithokoze nthawi yanu Mr. Chinzimu mwatiyankha mtima wanu uli mmalo mwapanga za protocol tikuthokozeni kwabasi chifukwa cha protocol yanu yakayankhidwe mafunso anu komanso mudasankha kuti mtundu wa malawi umve zonse mwachochocho muchichewa ndiye tikuthokozeni chifukwa cha nthawi yanu tamandika ngati pali mawu ena omalizira mukhoza kutilankhula kapena kutisazika mwina pali china chimene simunayankhule chimene mukanafuna kuti mtsogolo muno ziziyenda bwinobwino zikomo kwambiri
Ah, Mr. Chair, Mwina kuthokoza nkungothokoza um, the committee mmene um, mwambo wathu wofunsa mafunso wayendera and eh, ngati pali china choti tifuna kuti tilankhule kuti mwina mtsogolo muno ziziyenda pa nthawi inoyi mwina ndikhoza kuti mwina palibe choti ndingalankhule zikomo kwambiri tathokoza kwambiri mukhoza kunyamuka kumapita komanso kuwadziwitsa amalawi kuti eh, mandate ilipo muno